onye ọma m ịsaala chi otu a ka m si na-anabata mmadụ niile n'oge orejiela nke taa ka anyị gbapụ ya ọsọ n'egbughị oge ọbụla anyị ga-esite na steeti Lagos malite nke taa na steeti Legọs otu onye ụkọchukwu onye chukwu ya adapụla n'ụkọ ya ọ mazikwa ihe ọ na-akọ aha ya bụ pasịtọ Michael Olise ka a nọrọ n'abalị anọ nke ọnwa mee afọ a afọ 2022 ma ya ikpe ịnọ n'ụlọ nga ruokwa mgbe ọnwụ ya ya bụ mkpụrụ ọka ịnọ n'ụlọ nga ruokwa mgbe ọnwụ ya n'ihi gịnị ee onye ụkọchukwu a jiri hama jip ya kwabara ụmụ nwaanyị na enyi ya nwoke abụọ na keke ha ụmụ ya ụmụ nwaanyị ndị a bụ ụmụ ejima gbara afọ iri na abụọ ka o lere hama jip ya kwabara ha na keke ọkaikpe kpere ikpe a bụ ọkaikpe abiola soladoye nke ụlọikpe ikeja nọrọ n'abalị anọ nke ọnwa a ma ee, onye ụkọchukwu arụrụ ala onye ụkọchukwu a bịara n'ọnọdụ mkpi mkpi ebule ee, mgbe mgbe pụ pụ pụ ma ya ikpe ịnọ n'ụlọ nga ruokwa mgbe ọ ga-anwụ eh, na nke a mere eh, na afọ 2017 n'ọnwa nọvemba oge nne na nna ụmụaka ndị a lere ụmụ ha ndị nwaanyị hapụrụ onye ụkọchukwu a sị ya lekọtara anyị ụmụ anyị ndị nwaanyị ka anyị gaa olili ozu eh, ya bụrụ na anyị lọghachi anyị akpọrọkwa ụmụ anyị n'oge a ka onye ụka onye ụka a weziri ohere a werezi hama jip ya kwaburu ụmụaka ndị nwaanyị a na keke ha
ọ dị egwu

Ọ wụ otu onye nebọ ya bụ onye jideziri ya oge ọ nọ na-achụgharịzi otu onye n'ime ejima dịka onye ejim- ofu onye ejima ahụ jizi peteri ya n'aka gbapụta ọsọ na-eti onye nebọ ha abịa hụzi onye a bịa kwupụtazie ya ka a nọziri n'abalị anọ nke ọnwa a ma ya ikpe ịnọ n'ụlọ nga ruokwa mgbe ọnwụ ya hei chineke lekwe o, onye ụkọchukwu nke a kwesịrị ịkụzi nne na nna ihe o ọ bụghị mmadụ niile ị hụrụ gị ahapụrụ ya ụmụ gị sị ha lekọta ya ọ sọkwa ya wụ nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwaanyị mba mara onye ị na-enyefe nwa gị n'aka sị ya lekọtara gị ara enye oke azụ dobe ọgwanụ mmemme niile ka ị ga-agawacha ọ mmemme niile ka ị ga-agawacha gị gawa n'olili ozu eleghị anya ụdị onye nwụrụ agbasahụ gị ya bụrụ na ị hụla na ụzọ ahụ dị anya ije dị anya gị nọdụ ala eleghị anya gị ziga ego ziga ego sị ha tinye aka na mmemme olili ozu a ọ dị mma onye ụkọchukwu a ngwa sakpuru ala sakpuru ala ka m pịawasha gị anya ị rụọla arụ sakpuru ala ọsọ ngwa i zuzugbuola onwe gị ọ dị egwu Chineke lekwa mmadụ i kere site na nke ahụ mere na steeti Lagos ka anyị na-akụgbugba na nke mere na steeti Ebonyi na steeti Ebonyi otu nwata nwaanyị aha ya bụ Ugochi Nworie ka akụkọ kọrọ ugbu a na achọtala ozu ya n'ụlọ oriri na nkwari n'ụlọ oriri na nkwari a ka a kọwara na nwata nwaanyị a na ụfọdụ ụmụ nwoke so bata n'ụlọ oriri na nkwari a oge ha batakwara ha na na-abata dịka enyi mana oruzie oge eruru agazie n'ọnụ ụlọ ahụ ịchọpụta ma ndị ahụ ka nọkwa ha ka nọkwa ya ihe a chọtaziri bụ ozu Ugochi Nworie dịka ekere ya aka ya abụọ kee ya ụkwụ were ihe machie ya ọnụ achọpụtazie na achapụla keke ya
hmm. ọ dị egwu nke a mere n'ụlọ oriri na nkwari a na-akpọ G Hostel eh, nke nọ na G Hostel Junction dị na Abakaliki n'abalị abụọ nke ọnwa mee afọ 2022 ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Loveth Odah kọwara akụkọ dịka nke mere eme ma kọwa na nyocha amalitela n'ozuzu oke eh, dịka a na-achụsozi ndị kpara arụ a nke a kwesịrị ịbụ ihe mmụta nye ụmụ agbọghọ hmm? nwee afọ ojuju na ihe ahụ ị nwere nwee afọ ojuju nwee afọ ojuju ị na-apụkwa gwa mmadụ ebe ị na-aga gwa mmadụ sị lekwa onye m na-aga na nke ya lekwa aha ya lekwa akara ekwentị ya lekwa ebe m na-aga adịghị ama ama adịghị ama ama ọ dị mma n'agbanyeghị na ụnụ agbaala ọsọ a ga-ejiderịrị ụnụ ndị uwe ojii amalitela ịchụso ụnụ mana ebe a hmm, a ga-ejidere ụnụ ka mgba ego n'ụlọ egbe AK47 n'ụkwụ ha a ga-ejiderịrị ụnụ ụnụ na-awa anya
my sisters if my child if your child lost will you stay and keep quiet. ọ dị mma site na nke ahụ mere na steeti ebonyi ka anyị na-akụgbugba na nke mere na steeti imo na steeti imo ndị kpa egbe a na-apụghị ịkọwapụta ndị ha bụ awakpola ndị uwe ojii ndị nọ n'otu checkpoint nke dị na ọkpọefi junction agwa ejemekuru n'okpuru ọchịchị kansụl oguta n'abalị atọ nke ọnwa mee afọ 2022 anya hụrụ ka ihe mere si mee sị na ndị uwe ojii a nọ ebe a na-arụkwa ọrụ nchekwa na-anakwa enwekwa ihe ha naghị ewetala ị chọrọ ịnụ m ya n'ọnụ chọrọ ịnụ m ya n'ọnụ ha na-agba ụtụ ebe ahụ ka ha nọ oge ndị ọkpa egbe a na-apụghị ịkọwapụta ndị ha bụ wakporo ha gbanyere ha egbe ma gbagbuo otu onye n'ime ha ha akwụsịghị ebe ahụ oge ha gbagburu nwa amadi ahụ ya bụ Ukam Efut onye bụ onye assistant superintendent nke ndị uwe ojii ha gbagburu ya ma lezie Hummer jeep ya were mma chapụ ya buruzie Hummer jeep gbalaga hei ọ dị na a chọrọ iji Hummer jeep a eme suya ka a chọdịrị iji ya agwọ abacha ọ dị egwu anya hụrụ ka ihe mere si mee sị na ndị uwe ojii ahụ nọ ebe ha na-arụkwa ọrụ nchekwa na-enyochakwa ụgbọala nọrọkwa ebe ha na-anakwa ndị ji ụzọ wuruwuru egwu e, e, ụzọ wuruwuru esipụta mmanụ ya bụ ndị bunkery e, na-anapụtakwa ha ego ebe ha nọrọkwa na-anapụta ha ego ọ wụkwanụ mgbe ahụ ndị kpa egbe a na-apụghị ịkọwapụta ndị ha bụ wakporo ha gbanyegara ha egbe gbagbuo otu onye n'ime ha gaa ebe ahụ chara ya Hummer jeep ya were Hummer jeep gbalaga hmm, ọ dị egwu o hmm. ọ dị mma eh, n'agbanyeghị na ụnụ agbaala ọsọ ịkwafu ọbara adịghị mma mgbe a ga-ejiderịrị ụnụ n'ụkwụ ha AK47 n'ụkwụ ha gbawanụ ọsọ a ga-ejiderịrị ụnụ ọ dị egwu ihe na-eme e, site na nke ahụ mere na steeti Imo ka anyị na-akụ ugbu a na nke mere n'isi obodo ala anyị Abuja ndị ụlọ ọrụ nzirịta ozi n'ala anyị ma MTN Airtel Etisalat na ụmụ ogbogo tigbo ha niile ha gbakọọla ọnụ ha gbakọọla ọnụ dee otu akwụkwọ ederede leta dee otu akwụkwọ ederede degara ya ụlọ ọrụ NCC sị ha anyị amalitela ịtụ atụmatụ iwego ọnụ ego azụmahịa garuo n'ogo pesenti iri anọ 40 percent 40 percent ọ ya anyị ga-ewegozi ọnụ ego anyị ji azụ azụmahịa n'ala a n'ihi gịnị na ọnụ ego eji emezi arụ ọrụ n'ala anyị arịala elu ya bụ na anyị chọrọ ịzụ nke a ọ dị ọnụ anyị chọrọ ime nke a ọ dị ọnụ ụgbọala njem ọ dị ọnụ ụgbọelu njem ọ dị ọnụ ihe niile arịala ka a bụkwa na ịnụ anyị anụrụ nwezikwa ego dị anyị n'akpa mba nụ anyị ga-ewego ya elu ị ma a na-emecha ihe ndị a niile a na-eme ihe ndị ọ wụ ogbenye ọ wụ nwa ogbenye ka ha na-emetere ọ wụ anyị nwa taga ahụhụ ya ọ wụ anyị nwa taga ahụhụ ya ọ wụ anyị nwa ụlọọrụ nzirịta ozi a ndị ji aha Association of Licensed Telecommunication Operators of Nigeria dere ozi leta degara NCC gwa ha sị n'oge na-adịghị anya ma call ma SMS ma data ha niile ga-arịa ha ga-eji 40 percent rịa 40 percent ọ ihe ha ga-eji rịa Your account is too low for this call. Dial star. ọ dị mma nke ịkpọ n'ekwentị ga-esite na naira isii na ụma anọ gbagoro elu ruo naira asatọ na ụma itoolu ebe nke sms ga-esite na naira anọ gbagorozi elu ruo naira ise na ụma isii Hei! Anyị ga anyị ga-ahapụrụ n'ala anyị ga-ahapụrụ n'ala ke ee ọkwa ndị ọzọ kpatara ha na-abụ ndị ndu anyị tiri unu ebe ahụ ka unu mee ka ọnọdụ ndị ogbenye dịkwuo mma a na-emezi ka ndị ogbenye na-ata ahụhụ kwa ụbọchị na-ata ahụhụ kwa ụbọchị na-ata ahụhụ kwa ụbọchị ma onye isi ala osote onye isi ala onye isi sineti onye isi ụlọ ọrụ nnọchiteanya etiti unu niile nọcha ebe a ma ndị nọ ndị omeiwu niile nọcha unu tikọtachi isi unu tikọtachi unu isi unu tikọtachi unu isi unu ma ndị nke a isi ha e, e, e, dị mụrụmụrụ ọ ga-adaba adaba n'isi m ka mba n'isi nke m gbadozire m isi unu ọ ha ga-ala unu isi ngwa dezie ya dezie ya Nabata! onye mmadụ na-aga anụ fụrụ n'alaka ọ dị egwu o. ọ dị mma ee, onye ọma ọ ka bụ n'oge o rejiela eh, ka mụ na gị ji na-anọrị nke taa biko nyere m aka kesaa onyonyo a ugbu a ugbu a biko ị nụla akụkọ ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị ya bụrụ na m lọghachi biko
apụkwala I like it. nwanne m erie gị erichala gị o ọ dịkwanụ mma na mmadụ ga-eji aka ya na-asa onwe ya ahụ ncha abanye ya n'anya no be juju be that swift sea properties and travel consultancy nke nọ na nọmba 9 egbu road first floor n'ala owere bụ nnọọ ụlọ ọrụ mara nke ha riri n'okwu ịzụpụtara gị ala ịzụpụtara gị ụlọ maọbụ inyere gị aka repụ ala gị maọbụ ụlọ gị ọ gwụbeghị o ha na-enyere ndị mmadụ aka ịhazi akwụkwọ ikikere njem visa ma nyerekwa ha aka ịgbatara onye njem tiketi ụgbọelu n'oge njem ya You say it Swift Sea Properties and Travel Consultancy adịla registered o ma kwụrụ chịm ịhụ na ihe niile ị na-achọ n'uko elu kamgbe ị ga-achọtazi ya n'uko ala anyị nọ na nọmba 9 Egbu Road first floor n'ala Owere steeti Imo maọbụ ga bịa anyị n'igwe maka ụlọ nakwa ala ahụ ị chọrọ irepụ maọbụ ndị nke ị chọrọ ịzụpụta n'akara ekwentị a 08068884952 ọzọkwa 08068884952 52 Swift Sea Properties and Travel Consultancy chai ụlọ ọrụ nke ị pụrụ ịtụkwasị obi n'oge niile
nnọọ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọdụrụnụ site na nke ahụ mere na isi obodo ala anyị Abuja ka anyị na-akụ ugbu a na nke mere na steeti Lagos na steeti Lagos ka anyị na-alọghachi ugbu a otu nwoke lụrụla nwaanyị ehe ka a chọtala ozu ya ya na enyi ya nwaanyị na ụgbọala SUV ya na ụgbọala SUV ya ka a chọtara ozu ha abụọ gịnị ka ha nọ na-eme o ji Hummer Jeep ya kwabere enyi ya nwaanyị na keke ya ebe ahụ ka ọ nọ ma nwụọ pee nke a mere nnọọ n'ebe a na-akpọ Star Junction nke dị na Jakande Estate dị n'Isolo ka a chọtara ozu nwa amadi a anya hụrụ ihe mere kọrọ sị na malite na ụbọchị satọde ya bụ abalị iri atọ nke ọnwa eprel afọ a na ụgbọala SUV ahụ dị nnọọ na-enwu ọkụ na-enwu ọkụ na-egosi na o nwere onye nọ n'ime ya mana ọ na-enwu ọkụ n'abalị ahụ ruokwa n'abalị mbụ nke ọnwa mee ya bụ sọnde a na-ajụ sị ah, ah, onye nke a gbanyekwara n'ụgbọala ya ya na-enwu ọkụ na-egosi na ee eh, ọ dịkwa on mana ọ na-anyapụ anyapụ ọ gịnị mere oge ahụ ka a bịara werezie tọọchị gbanye ya n'ime ụgbọala gbanye ya gbanye ya gbasie ya ike bịa hụzie nwa amadi ahụ ya bụ Koyejo Koyejo hụ ya na ọ gba ọtọ n'ime ebe ahụ, lekwa na enyi ya nwaanyị ọ kpọrọ na onye nke ahụ ee o yipụchakwa efe ya ọ mana ọ kpụturu o kpụturu peteri tight ya kpụtuo ya kpụtuo kpụtuo ya ka ọ ga-abụ na Hummer Jeep ga-eji ga-amata otu ọ ga-esi were ụzọ ahụ banye keke ya bụ na ha abụọ nọ ebe ahụ na-eme ihe a na-ekwesị ime mgbe ahụ ka a bịara kpọọ nwunye ya eh, n'ihi na a bịara matazie ka a ga-esi nweta nwunye a kpọọ ya n'ekwentị sị lekwe o ị ma ụdịrị ihe ya sị eo kemgbe abalị kemgbe abalị bụ satọde akpọgidere m di m kpọgide ya kpọgide ya ya bụrụ na ekwentị ya niile dị switched off ị ma na ụfọdụ ụmụ nwoke chere arụrụala ha agbanyụchia ekwentị ha switch off ha switchzie on mgbe ahụ ka a gazi ga kpọzi ndị uwe ojii ndị uwe ojii nọ na ejigbo bụ ndị wụchara ebe ahụ bịa kpọrọzie ozu mmadụ abụọ akpọgo ya n'ọba ozu ebe ahụ ka ha nọ ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii bụ sp benjamin hundeyin kọwara akụkọ a dịka nke mere eme ma kọwa na ọ bụ naanị nchọpụta ihe nchọpụta autopsy bụ nyanwa ga-akọwapụta ee ka mmadụ abụọ a sịrị nwụọ dịka a hụrụ nwata nwaanyị ahụ oge ahụ kwara ahụ na ọbara si n'ime ya na-arịpụta hmm. ọ dị egwu ọ dị egwu nwaanyị ahụla n'ọ di ya ọ hụla n'ọ di ya nọ na-akpọ akpọ ya n'ekwentị ọ maghị na ọ n'ime SUV ị ma na ụdịrị ihe a wụ eh, baby can we have a quickie quickie quickie let's have a quickie short one quickie ngwa bend bend bend gị isi quickie quickizie hmm? quickly you enter into hell ọ dị mma ị ma amaghị m ma a na-apịa ozu ihe n'obodo unu a na-apịa ozu ihe n'obodo unu n'obodo nke m nke m ga-awụ eze ya ozu nzuzu ezu a pịa ya ihe ozu nke ezuzuola i zuzuola i zuzu Deziere m na ọnwa ya i zuzuola ngwa were ya ozu nwụrụ anwụ i zuzugbuola onwe gị n'akpati ozu hmm. ọ dị egwu ọ dị mma onye ọma cheta na ị pụrụ izibata ozi na WhatsApp maọbụ kpọọ n'ekwentị ya bụrụ na ị chọrọ ka m haziere gị jingle advert bụ kpoo maọbụ ịbụrụ gị onye MC n'oge mmemme gị naanị n'akara ekwentị ndị a 0912 1590630 maọbụ na 0816 53 49934 n'aha ndị odee niile bụ ndị chịkọtara ma hazie akụkọ ndị a ka mụ bụ Ọsọndụ Chukwuebuka bụ onye tụgharịrị ma gụpụta ya n'asụsụ Igbo na-ekele gị maka isonyere m o ji ngaji eri chetakwa onye ji aka